An mbeifear ag ceartú daoine? An mbeidh an nó an mbeidh saghas laissez faire againn ó thaobh rialachaí ins an gcaint, tá mé a' rá. Tá an laissez faire ó thaobh na scríbhneoireachta difriúil ar fad ach an mbeidh muid ag ceartú páistí agus a' rá níl sé sin cruinn? Is dóigh go mairfidh sé sin go cinnte. Tagann sé sin is dócha ó mheon thar a bheith institiúideach maidir le teangacha, sé sin scoileanna nó daoine a bhíonn ag dearadh caighdeán, Cuir i gcás, ins an bhFrainc, ins an Académie Française, beidh grúpaí i gcónaí ann a bheidh ag faire amach ar chúrsaí teangan agus a bheidh ag iarraidh an cleachtas teangan a rialadh agus struchtúr a chur leis. Ach má fhéachann tú ar, tóg mar shampla ins an mBéarla, an méid san den mBéarla a chloisimid agus a úsáidimid ó lá go lá, Tá sé ag dul glan i gcoinne an méid atá in aon ghramadach nó in aon fhoclóir, go háirithe b'fhéidir an teanga a úsáideann déagóirí, an nós seo a bheith ag ceartú daoine agus ag ceartú teangan, mar a deirim, tagann sé ón meon institiúideach san ach cuirtear i bhfeidhm é de ghnáth ar ghrúpaí cosúil le daoine óga agus an argóint a bhíonn ann go minic ná, bhuel, tá na daoine óga ag loit na teangan. déagóirí ach go háirid, cuirtear an milleán orthu. Agus mná, dála an scéil, cleachtais a bhíonn ag mná ins an dteanga cáintear iad i bhfad níos minice ná cleachtais a bhíonn ag fir, rud ná cuirfeadh ionadh ar dhaoine nach fir iad. Ach baineann sé sin leis an struchtúr agus an tslí go mbímid ag féachaint ar theanga mar rud, sé sin, sin an teanga, cuirtear síos air ins na leabhair seo ar fad, seachas an teanga mar chleachtas, mar sin an léamh atá agamsa ar seo ar fad ná gurb é atá i gceist le saibhreas agus le gramadach teangan ná an rud a dhéanann daoine, an cleachtas atá acu ó lá go lá agus iad ag labhairt na teangan agus ag scríobh na teangan. Agus is rud orgánach é sin nach féidir a mhúnlú go minic, nó go bhfuil sé thar a bheith deocair a mhúnlú.

Ar dtús báire thar cionn rannóg na foclóireachta ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Noel agus Tadhg agus Sorcha agus libh féin a mhairíonn agus a mbíonn tá sé iontach an slua a fheiceáil. Go deimhin lena chur i gcomhthéacs cén fáth a mbeadh rannóg foclóireachta ag cur téama mar seo chun tosaigh? Tá cúpla rud i gceist. Ar dtús báire, feicimid an fhoclóireacht mar chuid d'éiceachóras na teanga agus an t-am le caint ar cad iad na tionchair a d'fhéadfadh dhul i bhfeidhm ar riocht na teanga nó ar an líon daoine a bheadh i mbun na teanga don tríocha bliain, más féidir linne leas a bhaint as na féidearthachtaí teicniúla agus na féadann ábhar cuí, agus is é an t-ábhar cuí an áit a bhfuil an cheist ná, ar ndóigh, go stairiúil, tá idéal teanga thar a bheith beacht agus tá agus idéal teanga a bhfuil an-tábhacht léithe, ar nós an Chaighdeáin agus dá réir sin, ach go n-aithnítear, agus mar Ghaeilgeoir dúchais, ar buaileadh cineál le Bíobla an Chaighdeáin mé ag pointe áirithe i mo shaol agus cruthaíonn sin éiginnteacht agus baineann sé de mhuinín ós rud, is cuma cé chomh muiníneach inár gcanúint féin is a bhíonn daoine. Mar sin, tá spéis insa méid a bhí tú féin a rá, go háirithe maidir le go mb'fhéidir gur cheart go mbeadh an bhunscolaíocht ar fad sa Ghaeltacht sa chanúint áitiúil agus is dúshlán do leithéidí lucht na foclóireachta conas is féidir linne riar ar ar riachtanais na gcanúintí gan daoine a chur trína chéile maidir le, bhuel, tá fós, tá lár, tá lár norm teanga i réimsí áirithe ar cheart go mbeidís ag díriú air ag pointe áirithe. Ach chomh maith leis sin, tá spéis agam mar thuismitheoir, a bhfuil, atá i mo chónaí, is mar a tharlaíos, iar-Ghaeltacht atá ann, dar an t-áthar, bhí mé an-sásta a lár a fhionnadh aice ansin sna figiúirí. Ach in amannaí braithim. na cainteoirí óga lasmuigh den Ghaeltacht, b'fhéidir insa Ghaeltacht féin, tá sé ar nós pheaca an tsinsir, tá siad buailte le peaca éigin nach iadsan is ciontaí leis agus go gcaithfidh siad a saol is ná beidh siad ariamh i measc na bhfíréan ná fiú iad go dtiocfaidís faoinár ndíon-na agus b'fhéidir ná fiú sinne go dtiocfaimis faoi dhíon na nglúnta a tháinig romhainn agus eoghan, tá sé an-spéisiúil conas is féidir linne riar. Cá háit ar cheart dúinn an treoir réim teanga má bhíonn an rud a chuirimid chun tosaigh ró, ró-acadúil? Bhuel, tá sin ag cruthú bearna, ag buanú an bhearna idir cainteoirí na Gaeltachta agus an teanga bheo agus tá sé an-luachmhar dúinne ós ag an éagsúlacht tuairime sin a chloisteáil agus arís táimid an-bhuíoch agus beidh a leithéid seo mar bhonn faoi na cinntí is féidir linne a dhéanamh insa todhchaí agus, nó beidh rannógaí eile b'fhéidir ins an Fhoras nó. Is le ranna a bheidh in ann déileáil le cuid de na moltaí eile a bhí tagtha chun cinn ach arís, ár mbuíochas leis na cainteoirí agus leat féin, a Mháirín, as an méid a chuala muid go dtí seo. Níl aon duine eile. Go raibh maith agat, a Phádraig, agus cuirim spéis ar leith sa rud a deir tú, gur buaileadh tusa le bata an chaighdeáin. Níor múineadh gramadach ar bith dhomsa. Níor múineadh gramadach ar bith dhomsa ar scoil. Glacadh leis, agus deirtear go minic é insa nGaeltacht, tá sí a'd ar aon nós. Ach. Níl sí a'd, mar má tá sí míchruinn agus mura bhfuil sí caighdeánach nuair a thugas tú os comhair páipéar scrúdaithe nó i mbun aistrithe ar rud eicínt, tá míbhuntáiste mór agat. Tá caint agat, tá an chaint nádúrtha agat ach níl an scríobh agat agus níl an, níl tú in ann tabhairt faoi go leor leor rudaí agus deirimse i gcónaí é, níl aon cháilíocht a'msa i nGaeilge, níl ann ach go bhfuil sí a'm ó dhúchas. Agus. Caithfear saghas cothromaíochta cinnte a aimsiú idir an dá rud sin freisin, go nach múintear an gramadach chor ar bith i scoileanna Gaeltachta mar go nglactar leis go bhfuil sí sa mbaile ag na páistí, rud nach bhfuil ag go leor acu anois. Agus mar a deirim, tá saghas cothromaíocht ansin a chaithfear a aimsiú. Bhfuil aon duine eile, seachas mise bheith ag salmadóireacht, bhfuil aon duine eile ar mhaith leo ceist a chur? B'fhéidir tuairim ó Shorcha. Chuir tú an-bhéim, Sorcha, ar caint leis an leanbh, nó tá aithne agam ar tuismitheoirí taobh amuigh den Ghaeltacht. Tá an-suim acu a gcuid páistí a chur go dtí Gaelscoileanna, ach níl aon suim acu iad a thógáil le Gaeilge sa bhaile. Like, an bhféadfá labhairt faoi sin, an cailliúint mór é sin? Sea, yeah, má thá Gaelainn acu féin. Ní bhímidne ag plé le teaghlaigh lasmuigh den nGaeltacht. Ní maith liomsa an téarma Galltacht sin, ní úsáidim riamh é ach nach rud. Mar sin ní bheadh mórán cur amach agam, saghas, air sin. Ach tá mé ag déanamh amach chomh maith agus níor luaigh mé é agus tá mé ag iarraidh cuimhneamh arís go mba cheart dom é bheith luaite agam. Tá deacracht leis an téarma sin dátheangachas. Taobh amuigh den nGaeltacht is rud ana is rud ana ana dhearfach é agus is tacaíocht don teanga é agus tá daoine ag iarraidh bheith dhátheangach agus sin slí is éasca lena dhéanamh ná do pháiste chur dtí Gaelscoil is dócha agus tá sé ana dearfach is fíorchiúnta ach laistigh den nGaeltacht is doras leis an mBéarla scaoileadh isteach é an dátheangachas go minic. agus níl fhios, ní thuigim, agus ní fhaca mé riamh aon duine ag déileáil le ócáid dhátheangach go sásúil mar ní bhíonn ann ach ócáid Béarla, you know, mar conas a dhéanfá é mura bhfuil an teanga ag duine amháin is mura bhfuil siad sásta é a úsáid agus mura bhfuil siad sa, you know, n'fheadar mé, an bhfreagraíonn sé sin an cheist ach tá mé ag ceapadh gur an focal sin dhátheangachas go bhfuil an-chuid míthuiscintí ag baint leis agus go bhfuil béim an-mhór air agus go bhfuil béim an-mhór air sa Ghaeltacht chomh maith ach ní hionann an dá theanga, ní hionann an Ghaelainn agus an Béarla agus ní hionann an dátheangachas i gcomhthéacs pobal labhartha teangan agus gur teanga mionlach í. más féidir liom teacht isteach ar an gceann san, a Mháirín. Is dócha go minic an rud a bhíonn le tuiscint ag daoine i gcomhthéacs mionteangacha, nó mórtheangacha nuair atá dhá theanga ins an bpobal, ná go gcaithfear go leor ionchuir a bheith ag na páistí ins an dá theanga. Mar sin, an straitéis a luann tú ansan, na páistí a chur go dtí an nGaelscoil, sin straitéis dátheangach. Tá míthuiscint bhunúsach ann, sé sin, nuair atá mionteanga i gceist, An straitéis is fearr le go dtabharfadh na páistí an teanga leo a mhéid is gur féidir, ná a mhéid den dteanga san a bheith mór-thimpeall orthu, sa mbaile agus ar scoil agus ins an bpobal. An mhíthuiscint a bhíonn go minic ar thuismitheoirí ins an gcás san ná go mbíonn siad buartha mar gheall ar an gcumas ins an mBéarla. Thá sé sin feicthe againn ins an nGaeltacht agus thá sé feicthe lasmuigh den nGaeltacht agus thá sé feicthe go hidirnáisiúnta. Sé sin, má thá gach rud ar scoil, ar siúl trí mheán na Gaelainne, cá bhfaighidh siad an Béarla? Agus go minic tuismitheoirí go bhfuil Gaelainn acu, tógann siad orthu féin é, a rá, bhuel, tabharfaidh an scoil aireachas don nGaelainn agus tabharfaidh mise aireachas don mBéarla, nó beidh an páiste gan Bhéarla. Cuirtear an cheist go minic ar mo chuid páistí-sa, cár fhoghlaim siad Béarla? Ní féidir an Béarla a sheachaint, ní féidir é a sheachaint. Bhfuil aon duine eile? Ceist ar chur chuige seo. An dóigh leat gur labhair tú faoin easpa léitheoireachta atá i measc na ndaoine óga. An dóigh leat go bhfuil easpa leabhar in earraíocht nó bhfuil cúis eile leis? Tá an-chuid oibre déanta ar na leabhartha Gaeilge agus ní gá ach catalog a oscailt agus you know tá agus tá na haistriúcháin go hiontach. Anois tá ceist ann bhfuil muid bhfuil muid ag forbairt scríbhneoirí Gaelainne don óige nuair atá muid nuair nach bhfuil muid ag déanamh faic ach ach bheith ag aistriú. Ach tá mise ag déanamh amach go bhfuil an-luach leis an n-aistriúchán mar aithníonn na páistí an branda agus chuir mo chuid páistí-sa aithne ar an Dialann Dúradáin sular chuireadar aithne ar an Wimpy Kid.

don léitheoireacht ag teastáilt. Tá na leabhartha Gaeilge, Gaelainne atá á dh'aistriú agus á scríobh agus na pictiúir dá Tá siad go hálainn. Tá siad go hálainn. Agus tá ceann agus úsáidimid go minic é. Tá ceann álainn curtha amach ag an nGúm. Níl ann ach focal amháin. Tá's agat na chéad leabhar do pháistí. Bíonn a bíonn siad saghas cairtchláir a bhíonn acu agus bíonn dathanna agus tá síceolaíocht a bhaineann leis Is iad bunús na chéad dathanna a chíonn an páiste measarthaí agus ní haon focail a spreaganns iad, agus an chéad scil léitheoireachta a deirtear liom a fhoghlaimíonn páiste ná conas an leathanach a iompú. So, you know, cinnte na páistí is ní bhíonn siad ach sé mhí, seacht mí agus bíonn siad ag casadh leathanach agus sin tús na léitheoireachta, cé go ndeirfeá leat féin, now, sin é an t-aon leabhar den saghas sin atá ann i nGaeilge agus cé ná tuigeann an páiste é, you know tá ethos ag baint leis agus tá saghas tuiscint ag baint leis. Now rud an-mhór chomh maith agus gluaiseacht an-mhór laistigh den den um, den suppose saol na léitheoireachta ná um, agus ní chí well, ní chím a chuid i nGaeilge tuigeann sibh ar ais na cathain fanna pictureless uh, uh, um,

agus cuimse faochrainn mahagaine Ladybird mar ní raibh isteach ach like an draoi bíonn na páistí fé dhraíocht ag na leabhartha sin agus dá n-eiseodh an Gúm na leabhartha sin arís ní hamháin go mbainfeadh na páistí an oiread tairbhe as ach bheadh an saghas cad a thugann tú air sin nuair a bhíonn tuismitheoirí nostalgia bheadh nostalgia bheadh na tuismitheoirí seo iad na leabhartha is na tuismitheoirí.

agus más an bhfir bheag a bhfuil a fhios acu an líon. Ní haon saineolaí mise seo ach má thuigim i gceart na saineolaithe, eascraíonn teanga as meon nó abair psyche agus tugann sé sin teanga atá in oiriúint don bpobal. agus má bhíonn an psyche difriúil ag an pobal eile, tiocfaidh teanga difriúil as. Mar sin, má theastaíonn uainn teanga a chaomhnú, ná beadh sé riachtanach chomh maith an meon nó an psyche a chaomhnú? Agus an cheist atá agam, an é go ndéanfaimis é sin? Ní hé go mbeidh siad a d'iarraidh psyche dhaoine a dh'aistriú, níl mise d'iarraidh psyche éinne a dh'aistriú, ach is dócha tá daoine a chuireann luach, tá pobal mór groí go bhfuil suim acu ins na ceisteanna so agus atá a d'iarraidh go mbeadh dátheangachas acu féin nó ag a bpáistí nó ag an bpobal i gcoitinne. Mar san níl mise d'iarraidh brú a chur ar éinne psyche nó aon rud eile a dh'aistriú ach a d'iarraidh féachaint cad iad na cúinsí go gcaithfimid a bheith ar fáilt ins an bpobal chun gur féidir le daoine cinneadh feasach a dhéanamh mar gheall ar chúrsaí teangan. Bhfuil siad a d'iarraidh go mbeadh na páistí ag labhairt dá theanga? Má thá siad, seo iad na straitéisí gur féidir a bhaint amach. Níl sé d'aidhm agam a bheith ag bainistiú daoine nó a d'iarraidh daoine a mhúnlú slí amháin nó slí eile ach más más más spéis leis an bpobal, le daoine aonair, Gaolainn a labhairt, conas gur féidir tacú le san? An rud a bhí á rá ag Sorcha.

Tuismitheoirí na Gaeltachta, Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghlacadh le Pádraig agus Cormac ón bhForas a thug cuireadh dhomsa bheith mar chathaoirleach ar seo. Chuir mé an-spéis go deo ins an méid a bhí le rá ag chuile dhuine agus is ábhar í, b'fhéidir, a theastaíonns a phlé níos rialta mar go bhfuil na hathruithe seo ag tarlú ar theanga Chuir mé suim san rud faoin léitheoireacht mar shampla, stopann páistí leis an léamh ag trí bliana déag nó fanann siad go hiomlán ag ó neartú agus léann siad lóchrann leabhra.